Enu ụwa bụ olili, ebe ọbụna mgbọ dalụ nya bụlụ n'iru ọgụ. Chaka chaka ada akọ na mbụbọ di ochi. Ife nkwụ gbatalụ erue. A fụ ka e melụ e mee ka a fụ. Ọsọ mgbada bụ n'ugwu. Enyi nye aka, mgbada enye aka. Onye bute ibi, ọ tọ n'olu. isi mkpi balụ na akpa mkpi ọkụkọ ebere ebe ọ nyụrụ akpana enyi nye aka mgbada enye aka ada edebelụ o jelu araba nni ọka nni sie ike e were agbọnọ noo nya ụla kwele izu abụlụgo ọnwụ kama m ga-elisi dachie ụzọ ka m bulu ọnụ Nsị niri ije nwa mmiri esie, nke onye li ka ọ ga-ebuna. Ezue ka anyị na-eli ọgazi atọtue ngịga. Ụsụ malụ na ya jọlụ njọ, o wee na-efe n'anyasị. Mmanya fụ onye ọ malụ, ọ bee ugwu. Ọ malụ mma n'ugbene. Eze mụọ amụ, ndị ichie etiwasịa isi. A sị na ọya ezuru oke, a sịkwa ọ dalụ ibi too afọ, onye ebu ebu ọ ra ka ọ ra o ji akwa awụ arụ malụ onwe ya enu ụwa bụ olili ebe ọbụna mgbọ dalụ nya bụlụ n'iru ọgụ chaka chaka ada akọ na mbụbọ di ochi ife nkwụ gbatalụ erue a fụ ka e melụ e mee ka a fụ ọsọ mgbada bụ n'ugwu enyi nye aka mgbada enye aka onye bute ibi ọ tọ n'olu isi mkpi balụ na akpa mkpi ọkụkọ ebere ebe ọ nyụrụ akpana enyi nye aka mgbada enye aka ada edebelụ o jelu araba nni ọka nni sie ike e were agbọnọ noo nya ụla kwele izu abụlụgo ọnwụ kama m ga-elisi dachie ụzọ ka m bulu ọnụ Nsị niri ije nwa mmiri esie, nke onye li ka ọ ga-ebuna. Ezue ka anyị na-eli ọgazi atọtue ngịga. Ụsụ malụ na ya jọlụ njọ, o wee na-efe n'anyasị. Mmanya fụ onye ọ malụ, ọ bee ugwu. Ọ malụ mma n'ugbene. Eze mụọ amụ ndị ichie etiwasịa isi. A sị na ọya ezuru oke, a sịkwa ọ dalụ ibi too afọ, onye ebu ebu ọ ra ka ọ ra o ji akwa awụ arụ malụ onwe ya o ji ọsọ agbakwu ọgụ amara na ọgụ bụ ọnwụ ọ bụrụ na i gburo ngwele nwele ọdụ naabọ taata echi niile nke nwele ọdụ ịtọ apụta ịta m alụ n'isi ma ọ bụrụ na ị zerọla ụbụlụ m nkoli ịta n'ike m ma ezekwalụ nsị i teta ụla n'ụtụtụ ma ọkụkụ chụba ya ọsọ gbanaba maka na ị marọ ma ọkụkụ epula eze na anyasị ọ bụrọ inye enwe mmanya na iko bụ nsogbu ife bụ nsogbu bụ ka ị ga-esi wee natakwa enwe iko ma ọ lasịa mmanya
anụ solu nwa enwe ọ majie aka ụgbọ ndị ntụ onye melite iyi na-atụla amụma egwu egwu ara atụ afọ o bulu ụzọ ka e duwe nwa ọgalanya ka ọ naba ugwu doo ndịda doo efi na-enwerọ ọdụdụ chi e na-achụlụ ya ijiji mmiri ama evi n'anya ọkụkụ rapụ kwọm kwọm o welụzie gịnị zụọ ụmụ ya agwọ sị na ife ya jirọ wee nwee ụkwụ na aka bụ maka na ọ bụrụ na ụkwụ ya etinyerọ ya n'okwu aka ya etinye ya n'okwu anụ gbaa ajọ ọsọ a gbanye ya ajọ egbe ikenye nwe ọjị ndụ bụla apali onye ile ekwolu anụ ejikwa ozu na-agụ ya ma ịyaba edere ọkwọ dike a na-afọlụ mbụlụ na ụkpa akịdị ama oke ụkwụ na-aga walawala anya na-aga walawala na-esie onye kwere ife otu kwulu ọ naa gboo onye na-amarọ enu ụwa jebe n'ụgbọ okwe onye ma echi dibịa na-agwọ otolo o debelu ike n'ebee ọ kwa enu ntụrụ wetalụ dibịa ogbu ebunu o ruburu awụrụ isi aba anya ọfịa abụrọ m iko na-ejebe ụdụ nye m ka m selụ amarọ na ọ bụ ego ogbenye na-anọ ka arụ adịrọ ya eketie anya ma avụ ntị ọchụ ọkụkụ nwe ada onye kwue na ife sọrọ ụsọ o kwue ka o si asọ a chụkata nwaanyị a chụba ya n'ụnọ ọma

ọ kpala afụ nke o lili ọ fụ nke ọ tọrọ ọsụsụ ọ makala onye ọ na-akpọ chi e ọ jọkọla onye ọ na-akpọ chi e gbata gbata abụrọ ọgụ ọ bụlụ ọnwụ ebe isi penata ka ude si eru ifele emerọ onye ori ka o mere ụmụnne ya onye nụba nwaanyị araba ọ mụta ikpe ụgbọ uchichi osisi e ji wee kpee esu na esu na-ayi ozu na iyi ebe ọnwụ na-egbu eze ka m ji malụ na ọnwụ ede eli ego ncha gbọọ ncha agbọrọ a ga-echulili iyi ngwele niile makpu amakpu mana anyị amarọ nke afọ na-alụ mgbada nyụọ ka enyi ike awara ya agadi nwaanyị ekunyelu nwa ọ sị na enwerọ eze ekunyelu ya nwa ka ọ tagbue dibịa ọnwụ ofeke ọnwụ onye ndidi na-eli azụ ukpo onye egbuna m ma onye eronalụ m ndeli dị egwu onye nwere ogugu iyi ọzọ na-egbue onye kpatalụ nkụ arụrụ sị ngwele bịalịa ụlọ ọnwụ ebe ọkụkụ sị na nwa mmiri abụrọ ife nya nyụa aka ekpe kpụlụ ewu ọ naa azụ nekwa abụ m na ajị adịrọ ya